a ni sɔgɔma an balimaw a balimakɛ don amadu bamiya an nana bi tuguni i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na ka to ka bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ladilikanw di ɲɔgɔn ma bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ pour que anw yɛrɛ hakilina ye min ye an ka laɲini ye min ye an bɛ se k'o sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na parce que n y'o de fɔ toujours diɲɛnatigɛ ye information de ye a ka kan n'i ye information sɔrɔ i kan'a garder i kelen i k'a partager ni mɔgɔw ye pour que mɔgɔw bɛ se ka u nafalan sɔrɔ a la cogo min na donc an nana o de hukumu kɔnɔ bi tuguni ka na bɔ ka ladilikan wɛrɛ di i n'a fɔ video tɛmɛnen na an y'a kɛ cogo min na ani kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na an bɔra an ye tariku dɔw bɔ tariku ninnu n y'o de fɔ u mɛnni ka di tulo la a bɛ baro diya nka tariku ninnu a tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko barow don k'an k'u lamɛn mais an bɛ lesɔnw de sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ kalanw de sɔrɔ a kɔnɔ an k'an jija an k'u lamɛn bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka se k'an ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ an nafalan ye min ye an bɛ se k'o sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na donc bi an bɛna kuma eh, sujet dɔ kan an kɔni bɛ tariku de bɔ donc a yɛrɛ bɛ leçon faamuya a kɔnɔ donc sujet a bɛ kuma mun kan a bɛ kuma adamaden kana kɛ raccourci fɛ kojugu raccourci ye mun ye ee sira surunni an bɛ se k'a fɔ ten bamanankan na ani nɔgɔya parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ye ko da u ɲɛkɔrɔ ko gɛlɛman yɔrɔ an'a nɔgɔman yɔrɔ u bɛ nɔgɔman de ta toujours donc il faut k'an k'an kɔlɔsi o la ee a t'i n'a fɔ o man ɲi fɛn bɛɛ la mais wagati dɔw la an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi o la parce que o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye an kan o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ lesɔn ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ o de ye an kana kɛ eh, mɔgɔ ye curiosité bɛ mɔgɔ min na kojugu mɔgɔ min bɛ ko sɔgɔbɛ kɛ kojugu an kana kɛ o mɔgɔ ye parce que ko sɔgɔbɛ dɔw bɛ yen o fana bɛ degun lase adamaden ma donc o tɛmɛnen kɔ sabanan o de ye an kana dusu bila hakili ɲɛ mɔgɔninfin i dimina cogo o cogo i bi ko layɛ ni hakili ye i b'a to dimi nana cogo o cogo ni dimi taara i bɛ sɔrɔ k'i ka décision ta o de ka ɲi donc nin ye lesɔn saba ye lesɔn min n'an bɛna tariku min bɔ an bɛ se k'o sɔrɔ min kɔnɔ donc an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura an ka chaîne kan u k'u abonner u ka video like ka cloche de notification fana activer a ka video partager fana parce que n'a y'a partager a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ min bɛ se ka nin kunnafoni sɔrɔ nin leçon de vie sɔrɔ pour que ka se ka a yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na parce que an bɛɛ mago bɛ a la donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fana a ka to video daminɛ na f'a laban o kun ye mun ye paseke n'a ye video parti dɔ lamɛn a ma dɔ lamɛn a bɛ se ka kɛ faamuyali tɛ dafa donc mɛ n'i tora video daminɛ na f'a laban i bɛna ye k'a fɔ i bɛ faamuyaliba sɔrɔ donc an tɛna kuma janya an b'a daminɛ Eh, an bɛna tariku min bɔ bi tariku in nin bɛ cɛ dɔ de kan eh, cɛ in ala kun ma seba kɛ a ye nka cɛ in kun kelen don ka furu kɛ bɔn a ka furu kɔnɔ ala y'a kɛ a bɛnna ni muso ye muso min n'a y'a kanu kosɛbɛ a ni muso in bɛɛ ye ɲɔgɔn kanu bɔn u n'u ka sentanya bɛɛ u kun ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ donc u tun bɛ u ka furu la o cogo la fo ka na wagati se ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ ani bonya kɔnɔ parce que fantanya n'a sera yɔrɔ dɔ ma bon a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc o wagati nana u ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc cɛ de y'a deside bonya kɔnɔ a ni muso kumana ka bɛn a ko k'a bɛ taa nafolo ɲini donc a ni muso bɛnn'o kan ale kɔni bɔra a taara nafolo ɲini donc a taalen nafolo ɲini a taara a taara don baara la nafolotigi dɔ de bolo nafolotigi in fana mɔgɔ laadiriba kun don kodɔnnaba kun don fana donc a taalen baara la o bolo a ye san mugan de kɛ baara la cɛ in bolo nka baara daminɛ na a y'a ɲini cɛ fɛ ale kɔni ale bɛna baara kɛ a bolo nka n b'a a b'a ɲini setigi in fɛ o ka se ka a ka sara mara a ye fo ka se san mugan ɲɔgɔnna ma paseke a bɛ san mugan ɲɔgɔnna baara kɛ paseke a kɔ don tɛ tɛ n'a ma nafolo sɔrɔ ka segin n'a ye ka taa a ka so donc o y'a sɔrɔ a ni muso in ye kan di ɲɔgɔn ma a bɔtɔ k'a fɔ ale kɔni tɛ muso in janfa a mɛnna cogo o cogo a tɛ muso in janfa muso k'a kɔnɔ k'u bɛnn'o kan ale kɔni taara a taara baara la san mugan a bɛ baara la cɛ bolo a t'a ka sara minɛ paseke u bɛnn'o de kan kabi daminɛ na ale kɔni bɛ baara kɛ cɛ ye mɛ cɛ ka nafolo in mara fo ka se san mugan ma u nana baara kɛ o cogo la fo ala nan'a kɛ san mugan in dafara san mugan dafalen a nana se a ka patɔrɔn ma n'o ye a ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye nafolotigi ladiri ye k'a fɔ ale kɔni ale ye san mugan de ye sarati di a ka jate la a ye dɔɔnin sɔrɔ sisan a b'a ɲini a ka patɔrɔn fɛ n'o bɛ se ka a ka saraw d'a ma k'a bilasira a bɛ se ka taa so cogo min na paseke layidu b'a n'a furumuso cɛ donc patron fana ko k'o tɛ baasi ye problème t'a la ale b'a ka sara di a ma nka a ka sara nɔrɔbila la ko ale bɛ fɛ ka ladilikan saba de di a ma ladilikan saba min ni o b'a nafa o ladilikan saba n'a bi o de fɛ ou bien n'a b'a ka nafolo de fɛ a ka o fɔ donc komi min nana nafolo ɲini a fana kodɔnna fana kun don mɔgɔ faamuyalen kun don a ko ko ale dalen don a ka eh, patɔrɔn na dɔnku a ye ladilikan saba min fɔ ale bi o ta a ka sara nɔrɔbila la patɔrɔn ko k'o tɛ baasi ye a ko ko i bɔtɔ don ne fɛ yan i bɛ t'i ka so nka n b'a ɲini i fɛ n'i bɔra i bɛ ka t'i ka so kana a ɲini ka bɔ sira surunin fɛ sira tilennen ye min sira jɛlen ye min i b'o sira minɛ o tɛ nin sira dɔrɔn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bil'i kun na k'a fɔ sira surunin a bɛɛ tɛ sira ɲuman ye kana sira surunin kan'a ɲini ka b'o fɛ paseke ko nɔgɔya bɛ o la a ko k'a y'a mɛn a ko ladili filanan kana kɛ ko bɛɛ ɲɛɲinibaga ye ko dɔw bɛ yen i b'olu mɛn i b'olu ye i bɛ tɛmɛ olu la ten kan'a fɔ i b'o bɛɛ ɲɛɲini k'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'o sɔgɔbɛ k'a layɛ ko min b'a kɔrɔ a ko k'a y'o fana mɛn a ko sabanan ɛɛ mɔgɔninfin wagati dɔw bɛ na i la ko dɔw bɛ kɛ a b'i tɔɔrɔ nka n'o ɲɔgɔnna nan'i na sanga ani waati i b'i gɛlɛya i bɛ a ta ni hakili ye k'a ta ni hakili ye k'i jija ni dimi nana i la kana desizɔn ta o yɔrɔ la dɔnku i b'i gɛlɛya ka tile kelen kɛ tile kelen kɔnɔ i b'a ye dusu bɛ faga hakili bɛ sigi dɔnku n'i bɛ fɛ ka desizɔn min ta i bɛ sɔrɔ k'o desizɔn ta o la ɛɛ nafoloɲinina in ko k'a y'a mɛn ko baasi tɛ a la dɔnku o kɔfɛ a ye buru saba di a ma a ko nin buru saba i bɛ nin minɛ eh, sira la i b'i jija i bɛ fila dun nka kelen filɛ nin ye a la i b'i jija i kan'o dun i b'o mara fo n'i sera i ka so waati min na i ni muso i bi jɛ a bi jɛ a b'o dun ɲɔgɔn fɛ cɛ ko k'a ye ladilikan mɛn k'a bɛnna ma bonyana ma donc a ye sira minɛ o cogo la ka taa donc a taatɔ a ni dɔw de bɛnna dɔw y'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ u ka dugu a bɛ nin sira kan nka nin sira in o de ka nɔgɔn o ye sira surunin ye a ko k'a bɛ b'o fɛ nka a nan'i sigi k'i miiri eh, a ka patɔrɔn ka kuma na patɔrɔn ko kana to ka bɔ sira surunnin fɛ kana to ka nɔgɔya ɲini tuma bɛɛ donc fɛn dɔw bɛ yen a ka gɛlɛn mais taa o fɛ hɛrɛ bɛ o la o de ka ɲi a y'i miiri o la a ma sɔn ka bɔ sira surunnin fɛ a taara sira jɛlen fɛ a taalen sira jɛlen fɛ a nana se dugu dɔ la o kɔfɛ a nana mɛn k'a fɔ ko sira surunin kan ko vagabɔnw tun bɛ minnu bɛ sira da mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw ka nafolo minɛ o la donc a nana faamu k'a fɔ n'ale tun bɔr'o fɛ a bɛna tun bɛ bin kasara kɔnɔ a ka n'a ka nafolo tun b'a bolo fana o bɛ se ka bin a kan k'a ka nafolo minɛ a la donc a y'o o lesɔn jaabi a nana taa sira la komi a ma se tile kelen kɔnɔ a nana si a nana si yɔrɔ dɔ la n'o ye otɛli dɔ ye otɛli in kɔnɔ sufɛ a dalen a tulo bɛ cɛ dɔ de la cɛ in bɛ mankan na a bɛ ka kule a bɛ ka kule a nana k'a bɛ da yɛlɛ ka bɔ pour que k'a lajɛ cɛ bɛ kule min na nka a nana miiri a ka patɔrɔn ka kuma na a nana tila k'a to yen a ma da yɛlɛ ka bɔ tuguni dugu jɛlen a bɔra ani mɔgɔw ɲɛ a ye mɔgɔw ɲininka mɔgɔ min tun bɛ kule la o y'a yira a la k'a fɔ mɔgɔ dɔ de don a bɛ kule nin cogo la ni mɔgɔw bɔra a b'i minɛ a b'i faga a nana ye k'a fɔ a fɔra ko a ka laɲini ko ɲini ko ɲɛɲiniba k'a kan'o kɛ a y'o fana nafa ye a nana bɔ o la ka taa a taara a ka so a selen a ka so a taara muso sɔrɔ yen nka a taara muso ni cɛ dɔ de sɔrɔ yen a kɛlen ka muso ni cɛ sɔrɔ yen a dimina a funtenina nka a ma sɔn ka to du kɔnɔ a bɔra du kɔnɔ ka taa kungo kɔnɔ a taalen kungo kɔnɔ a taara si kungo kɔnɔ a silen kungo kɔnɔ o ye tile kelen dafalen a seginna ka na du kɔnɔ ka na muso sɔrɔ yen a ye muso ɲininka ko aa karisa ne ye layidu d'i ma n ko n bɛ taa nafolo ɲini na n bɛ segin ka na n'an kana ɲɔgɔn janfa nka e ye ne janfa dɛ paseke n nan'i ni cɛ wɛrɛ sɔrɔ du kɔnɔ muso ko ko ayi ne m'i janfa ni janfa bɔnna kunu e nana wagati min na ka na ne ni cɛ min sigilen sɔrɔ cɛ in e yɛrɛ den de don parce que e bɛ bɔ yan wagati min na a y'a sɔrɔ ne lajɔlen don mɛ e tun t'a kalama donc e taara i ye san mugan de kɛ yen donc den nana bange o kɔnɔ ka kɔrɔbaya fo ka kɛ tan donc e ka jate la walicɛ de don ne n'o sigilen don nka walicɛ tɛ e yɛrɛ woloden de don donc a nana faamuyali kɛ k'a fɔ ko eh, a ka patɔrɔn ye a bilasira ni sira min ye ni ladilikan min ye n'o ye kana dusu bila hakili ɲɛ o jɔyɔrɔ de ye nin donc nin ye cɛ ye cɛ nana faamu o cogo la k'a fɔ vraiment ale kɔni a taara nafolo ɲini na ale kɛra mɔgɔ ladiri ye muso fana kɛra mɔgɔ ladiri ye donc nin yɔrɔ la an b'a fɔ ladiriya ka ɲi kosɛbɛ ala ka ladiriya nɔgɔya an bɛɛ ye donc n'i ye tariku in jate minɛ i bɛna leçon de vie dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ o ye min ye i n'a fɔ video daminɛ na n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ an k'an jija an kana kɛ mɔgɔ ye nɔgɔya ka di mɔgɔ min ye kojugu parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i ma gɛlɛya tɛmɛ e tɛ se ka o nɔgɔya sɔrɔ dɛ donc an ka sɔn an ka gɛlɛya kun an ka kɛ mɔgɔ cɛsirilenw ye an ka baara kɛ pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na donc a filanan o de ye an kana kɛ lakalita ɲinina ye diɲɛ ko bɛɛ la paseke ko dɔw bɛ yen a man kan paseke olu yɛrɛ ɲɛɲinini o sɛgɛsɛgɛli a bɛ kɔlɔlɔ min s'i ma a t'o nafa s'i ma an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ o la o tɛmɛnen kɔ adamaden i kɛra cogo o cogo jiminfɛn bɛɛ ye filifɛn ye an ka hakili to a la an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min dimi nana cogo o cogo an k'an jija ka se an yɛrɛ la an k'an jija ka baara kɛ ni hakili ye n'an diminen don a man nɔgɔ mɛ an k'an jija k'an yɔrɔ majanya ka bɔ dimi ko in na a wagati kɔnɔ pour que hakili sigi bɛ se ka na an na an bɛ se ka desizɔn ta kɔfɛ o la sinɔn an diminen n'an ye desizɔn min ta o tɛ ɲuman ye donc nin tun ye eh, leçon de vie ye an y'a kanu bi ka min bɔ tariku dɔ kɔnɔ an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na ka an yɛrɛ nafa donc toujours aw balimakɛ don amadu bamiya a y'aw abonné chaîne na a y'a ka video like ka cloche de notification activer walasa n'an ye video kura bila a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi